takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC mwana woopsa kwambiri lero pa Good Friday tsiku limene timakumbukira mazunzo a Ambuye Yesu, amene anabwera pano pa dziko kudzatifera ife anthu, kuchoka kwawo kwa Atate wake kudzatifera ife machimo athu. Izitu zitikumbutse zambiri, zitiphunzitsenso zinthu zambiri ife ngati dziko, kunena kuti, kodi ife atsogoleri tikamakhala ndikumalamulira dziko lino, Kodi ndi chani chimene tapangapo sacrifice kuwapangira anthu a dziko la Malawi? Pamene tidakali mkatikati mwa Easter mu, tiyeninso tiakumbukire anzathu aja anamwalira ku Chikangawa, Saulos Chilima, Mayi Shanil ndi ena onse amene anamwalira mu ngozi imene ija ya ndege. Nkutheka kuti ena mudaiwala kuti kunja kuno tidali ndi Saulos Chilima. tidali ndi amayi Shanil Muluzi, tidali ndi onse aja amene anamwalira mu ndege ija. Iyi ikhale nyengo yokuti pamene tidakakumbukira kapena tikukumbukira uh, holiday imeneyi kapena nyengo imeneyi ya Easter, tiyeninso tiayikize m'mapemphero anzathu aja chifukwa pamene tikukumbukira mazunzo, tikumbukirenso mazunzo awo amenenso iwo aja adakumana nawo. Ndipo tinene kuti ngati imfa imene ija idali yochoka kwa Mulungu, imene ija ya ku Chikangawa ija, Mulungu yemweyo alemekezeke. Koma ngati imfa imene ija siidali imfa yochokera kwa Mulunguko, iyayi, timpemphenso Mulungu yemweyo akhalenso nayenso akudziwa zochita, Pamene tikukumbukira Pasaka, pamene tikukumbukira Easter, tidziwe kunena kuti Amalawi ambiri akuzunzika. Ndipo uwu uthenga upite kwa atsogoleri onse makamaka amene mukulamulira dziko lino kunena kuti kodi inuyo pa tsiku la lero mukukumbukira chani? Mukukumbukira zimene Yesu adapanga? Ndipo mwaphunzirapo chani? Mukupanga monga mmene Yesu adapangira? kufa ndikufera anthu? Kodi inu asogoleri a dziko lino pamene munayamba kulamulira dziko lino chimene mwapangapo chimene anthu akhoza kuchikambapo kuti inuyo munachita sacrifice usogoleri wanu ukupanga monga mmene anapangira Yesu kuzipereka iyeyo Yesuyo kuti moyo wache upite chifukwa cha anthu kodi kuno ku malawi inu asogoleri a ndale mmapanga zonga zimene amapanga yesu pa siku la lero la easter tikamakumbukira ndi chani chimene mwapanga inu chimene a malawi angakondwere nacho kumanena kuti tili ndi msogoleri chifukwa nayenso tu yesu uja ophunzira aja amatanthauza kunena kuti amayang'anira anthu iye uja adali mtsogoleri kuziko limene lija ankakhala ngati mtsogoleri ndikumayang'anira anthu ndikumatenga ma action akaona kuti ichichi chinthu ichi chalakwika yesu uja ankapita ndikukachikonza inafikapo nthawi imene yesu adapita mu tchalichi ndikukamenya anthu amene amapanga malonda mu tchalichi tchalitchi cha abambo ake. Kodi inu atsogoleri a lero ndi chani chimene mwapangapo chofuna kuti ah, mukachiona chinthu cholakwika ndi kuchizuzula ndi kutengapo action? ndi chani muona kuti atsogoleri ambiri ndinu olephera chifukwa tikapita ku nkhani ya corruption corruption is very high in malawi sindikukhulupirira kuti akanakhala kuti nthawi imeneyi akusogolera ndi yesu ndiye kuti yesu akanasiyirira mchitidwe wokuba umene ukuchitika muno mmalawi mukayang'ana anthu ogwira ntchito mboma akuzunzika mosiyanasiyana Kodi akanakhala Yesu kuti ndi mtsogoleri wa dziko linolo akanalolera kuwaona ma civil servants akuzunzika? Akanalolera kuwaona ma civil servants amene anachita retire alibe peshoni? Akanaona ma civil servants amene akugwira ntchito movutika mma conditions ovuta? salary yawo ili yochepa so izizi izi za um, uh, siku la lero la good friday litiphunzise ubwino umene amapanga yesu titengerepo phunziro zabwino zabwino zimene amapanga yesu usogoleri wake wa yesuwo ndi umene ukufuna kuti ifeyo amene tasala ife tiuchite emulate tizipanga zimene Yesuyo amapanga. Yesuyo amaphunzitsa chifukwa Yesu amaphunzitsa umodzi, amaphunzitsa chikondi, amaphunzitsa kukhala bwino ndi anthu kuti anthunso nawo akhale independent. Anthu ophunzira aja amawaphunzitsa kuti azikhala odziyimirira paokha. Kodi inu utsogoleri wanu ngati inu a Chakwera mwaphunzitsapo chiyani? kapena ndi chani chimene amalawi achionapo angachitengepo ndikuchisiya mu mu history kunena kuti olo inu mutachoka pa mpando kunali president chakwera anapanga zinthu zabwino izi izi izi izi izi kupatula mavuto amene akukumana ndi anthu koditu tikamanena kuti mmalawi muno anthu akuzunzikamo chisanzo ndi chimene timanena cha anthu asilikali osiyanasiyana asilikali aku prison asilikali aku army asilikali akupolisi afi, amene afika pochita kutembenuza uniform yawo kuti ioneke kalala ya prison ndikuitembenuza mkati ndikukhala kunja kunja ndikukhala mkati chifukwa cha usogoleri amene ngati analawapo uniform ya polisi kapena ya army kapena ya ya ya prison ndiye kuti inali nthawi ya Nicholas Dausi ali minister Nthawi imeneyo kapena nthawi ya a Bingu ndi pamene anagula ma uniform, kuwagulira ma jombo abwino, ma trouser abwino, zovala zokongola komanso salary zabwino zabwino, ma allowance abwino abwino. Koma leroli a, anthu amenewawa men in uniform akuzunzika kwambiri. Tapitani ku Suka Nsanje kapena ku border ya ku Nsanje mukaone mmene a army akuzunzikira in terms of chakudya wa army ndi munthu amene amayenera kuti akhale a healthy man azidya bwino koma leroli kumapezeka kuti anthu mwina 24 kapena 30 akuwatumizira uh, 4 kilogalamu ya nyama mamawa 2 kilogalamu masana adyere imeneyo mazulo 2 kilogalamu kumachita kumapasana nthuli zija ziwiri ziwiri mmene tinkapangira kale muja yaying'ononso nthuliyo ndikungochulusamo msuzi yet malawi army imene tikuiziwa ife ya kamuzu malawi army ya bakili muluzi malawi army ya bingu ya joyce banda ya peter mutharika inalitu malawi army yokuti a malawi army wo asilikaliwo ankadya bwino ndipo zikati zikasala zinthuzo ankazitenga kumatipasa ife anthu akumizi timakumbukira nthawi imene kuli nkhondo ya ku mozambiki a army atapita ndikukachita man border ya ku limbuli timalandiratu ifetu mabifitu timalandiratu ifeyo somba za mchitinitu a army atageya nazo zitawakwana koma leroli mupite ku nsanje mupite ku nsuka nsanje mukaone umoyo umene akukhala apolisi mukaone umoyo umene akukhala ame mukaone umoyo umene akukhala a prison m'malawi muno ndi umoyo ozunzika kwambiri ndipo ndi siku la lero sizikugwirizana tikapita kumbali yofuna chakudya yesu ana, ana, anachulukisa mikate ija imeja inali saini yochulukisa chakudya kuti munthu azikhala ndi chakudya chokwanira leroli mukaona m'ma admarc mwathu mmalo mokuti anthu akagulemo chimanga akupita kumakagula chimanga cholembedwa kuti not for sale mwachisanzo mukapita ku makande admarc ku chikwawa uko kwa ngabu ndi ma admarc ena amene ali ku chikwawa mukapeza kuti boma likuyika uh, program ija anayikonza kunena kuti anthu azilandira chimanga pa, kwa mezi itatu anthu ovutika kwambiri chimanga chimene chijacho achichita divert chikumalowa m'ma admarc ndikumachisinthula matumba omwewo anayenera kuti alandire anthu aja ndikumagulisa uko kumene akuchokera kumtundako anthu ndikumaona ngati chimanga chakuchokera ku dodma chikupita kapena ku ministry of agriculture chikupita kuti anthu aja akalandire koma ayi ndithu anthu osakukalandiranso chimangacho anthu akukagula ndi u- umene uwu si moyo umene yesu anatiphunzitsa si moyo umene yesu akanapanga akanakhala kuti nthawi imeneja analibe pano pa dziko lapansi koma anatiphunzitsa zimeneja ncholinga kuti titengerepo phunziro tizipanga zimenezo chifukwa tima, zonse zimene timapangazi timapanga pomutsatira iyeyo yesu tikapita kumbali ya corruption ndiye mupeza kuti corruption yo yakula kwambiri kuno ku malawi ndipo yesu ngakhale olo mulungu ma 10 commandments ananena kuti osaba usabe usachite chigololo koma leroli muona kuti ku malawi kuno atsogoleri athu atsogoza kwambiri chigololo atsogoza kwambiri kuba Kuba pena paliponse kuba ngati dzulo timakamba za ma 10 percent kudzera kwa ma procurement officers komansoti mabwana ena ngati amene amapangitsa hire out kapena amafuna ma contractors osiyanasiyana amene ajanso akupanganso mchitidwe wokuba kwambiri. ma contractors ambiri ngati azomangamanga a- o- o- ochita ntchito zosiyanasiyana kuti apeze contract iyo ndiye kuti akuyeneranso nawo anyeme ndalama kwa mabwana kuti akamange kaya ndi sukulu polisi misewu popanda zimenezo mupeza kuti contract yo sangampatse olo ku tikapita ku program iyi ya ma car hire ma car hire ambiri amene amapita ku NSO ku Zomba uko national statistical office kumene kuku ku NSO uku kumene kuku kuli mchitidwe wokuba kwambiri mchitidwe umene su- sindikudziwa kuti ngati ACB mukudziwa kunena kuti ane- a NSO adakapitirizabe kuzunza anthu anthu amene anachita register kuti akhale ndi ma car hire azichita ah, azipeze azipeza kangachepe kuthandizira mabanja awo kutukulanso dziko lino kuzera ku magalimoto koma kumene kujako akumachita hire munthu okuti mmodzi yekha kumpasa magalimoto 500 Kodi sizikadatheka kapena sizingatheke kuti nga anthu ngati amene ajawo muzi ap- aliyense muzimutemera magalimoto 50 50 50 50 ndiye kuti pa ma- pa magalimoto 500 muchita cover anthu angati mudyesa anthu angati muthandiza mabanja angati muthandiza a Malawi angati mupeza kuti zimene zijazo dziko liziyenda bwino chifukwa aliyense azikhala ndi msuzi koma mukutenga zibujeni magalimoto 500 kumpasa munthu mmodzi and munthu mmene munthu mmodzi ujaso akapita kwa anthuwo akumapita kumakachita sub hire magalimoto sikuti kuti magalimoto 500 yo ndi a car hire imodzitu iya ayi angompasa munthu contract kunena kuti ife tikufuna magalimoto 500 ndiye iye ujaso akumapita kumakapanga sub hire akakachita sub hire akuwaberaso anthu aja kaya ndi 60000 akuwauza kuti 10 peresenti muzipereka tikawathandize mabwana a ku Zomba ku NSO kapena iyayi am- a- agwirizana 40000 anthu akungopereka magalimotowo kuti mwina angopeza msuzi koma sizoona kuti galimoto mene ilili ngati Prado ija ingamachajidwe 40000 pa siku ayi zonsezo zikuchitika chifukwa cha chinyengo chinyengo andi pamene tikukumbukira n- nyengo imeneyi ya Good Friday mazunzo a Yesu mu mu mtima mwanu mukhale mukuganiza kuti kodi ineyo ineyo ineyo ngati mtsogoleri ineyo ngati bwana wa pa ofesi ndi chani chimene ndapanga ine chimene Yesu akudana nacho. Ndi chani chimene ndapanga ine chimene chili chosiyana ndi zi- zichitochito kapena ntchito zimene amapanga Yesu pa dziko pano? Tikuyenera tiganizire kwambiri. Komanso inu a Malawi panokha, tsiku la lero likuphunzitseni kuti kodi mazunzo amene mukukumana nawo a ansala yache ndi chani mazunzo awawa a 5 years amene mwakumana nawo kwa 5 years mavuto amenewa ansala yache ikhala chani mukuyenera panokhaso mupange chisankho chifukwa nthawi zina yesuyo akangokuuzani mma parables samakupasani ma ansala leronso ine ndikukuuzani mma parables kunena kuti mazunzo amene mukukumana nawo zili ngati nokha kukhala mu khitchini pamene muli mu khitchini mudziwe kunena kuti munthu amene amakhala mu kitchen ndi amene amamva kupweteka usi m'maso nokha mutulukemo mu kitchen ili kitchen lili ili la chakwerali nokha muumve kupweteka kwa usi zili ndi inu mupitirize kukhala mu kitchen ya chakwera muzimvabe usi kwa another 5 years zili ndi inu mu kitchenmo mutulukemo mukaone zina kunja uko chifukwa kumalawi kunoko zinthu zafika povuta kwambiri anyamata aja azikwanje aja anathamangisidwa anagumulidwa mashopu awo ndi asite ayambaso kumanga kawiri kusonyeza kuti mukhichini umu simuli bwino aliyense akupanga zofuna zache aliyense akupanga zimene akuziwa kuti zimuthandiza dziko lino silili bwino choncho atsogoleri osiyanasiyana a mipingo ndani kaya andale muganizire pamene mukuganizira mukukumbukira kapena tikunyadira good friday tsiku lero la easter pamene anthu tikukumbukira mazunzo a yesu mazunzo komanso kuzuka naye yesu la mulungu likubweralo mukuyenera muganizire zimenezi chifukwa m'malawi muno anthu akuzunzika mukapita mukayang'ane m'mizimo mukaone anthu anasiya kudya kalekale ndipo pakali panopa even olo chimanga chimene chachiwisi anthu akumakachiba kumaba ndikumakachigulisa kusonyeza kuti something somewhere is not okay. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TM Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.